Igbo maka nọ ndị Igbo anọkwa ebe a ya Igbo zụọ nọ ya a sị na anyị zụcha ụmụ anyị ụmụ anyị nee anyị nka ọ chukwu ka m na-akpọku chukwu okike chukwu kele elu kele ala ọ gị ke mmiri ọ gị ma na ụbọchị tata ya dị tata wụ oye

anyị sị na ịgụ arọ ndị Igbo anyị gụkwara arọ ụbọchị ndị oyibo na-akpọ Wednesday ụbọchị abụọ gara aga ka anyị mee nke omenala anyị wee na-eme omume ntụkị ya anyị si n'ụbọchị taa ka ọ bụrụ na ọ dịrọ ịma na mmiri aghara ezo ọ bụrụ na anyị asị na ya ya agụrọ arọ mmiri ya aghara ezo e wee nwee ụganị n'ala Igbo anyị wee sị na olive anyị ya na-adị na nche anaghị eme n'iru odogwu anyị wee na-asị chukwu chukwu mara ihe niile mara mba anyị n'ọkwa nzu ka m ji n'aka a sị m ele nzu nzu a dị na ele a ka obu anyị esi wee dị ọcha anyị si n'aka mara nzu a na-amarakwa unyi anyị wee na-akpọku ezi n'ụzọ nakwa ụmụnne anyị nọ n'i- nọ n'ụzọ na-abịa anyị si n'ihe emekwana ba ụkwụ akpọkwana ba asị m na ba bịa ebe a na ụkwụ anyị ji wee naa ya aka mma anyị nwa nọkwụ anọ na ndụ ya adịlị anyị ndụ ya adịlị ezinụlọ anyị ọganihu ya adịlị anyị asị m ka anyị hụrụ arọ nwa na arọ a ya amakarị arọ gara aga asị m na ihe ọbụla anyị na-eme bụ ezigbo ihe anyị na-eme arọ a na anyị enwetacha ya anyị si na promoshọn n'elu promoshọn ndụ n'elu ndụ arụ ike n'elu arụ ike anyị si na enwe ọ bụrụ na e nwee onye nwe obere isi ọwụwa na-awa nwa obere aka amanye n'ahụ na-enye nsogbu anyị si na ọ tata ka anyị na-ekpochebi ya agọzi chukwu okike ya na-ekwe tata na ya na-ekwe ndị igbo a sị na oke anyị ka anyị na-ekwu maka ya anyị si na mmegbu oke na-echu ụla ee anyị sikwa na oke adịghị eri ihe onye mụ anya anyị wee na-asị na ya gee anyị ntị n'ọnụ na o tego anyị bebere akwa asị ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka nne ya anọrọ ya nna ya anọdụ ya anyị wee sị na o nwe ndị na-ekwu nụ si na aka lobe nwata ilo onye ji ihe nwata wenye aka enu aka lobe ilo o wetuo a sị na adawa ụgwọ ọgwụ rinne na anyị eriwetunye m aka na nke anyị sị na izu na-abịanụ ọ ya adị iche ọ mgbe ya ekwu ma naijiria ma anyị sokwa na ya ma na anyị esoro anyị wee na-asị Chukwu Okike na ọkwa anyị bụ ndị Igbo anyị bụ ọkụkọ na-enwerọ ọdụ na anyị bụ ehi na-enwerọ ọdụ na ọ chi anyị ya na-achụlụ anyị ya bụ ijiji anyị enwekwa ume mana ihe anyị nwere akọ na uche Chukwu ji ya wee tụọ anyị arụ anyị wee sị Chukwu biko na-ekweta akwa n'ibe a nke anyị ụlọ ozi anyị ya bụ akwa anyị na-ebe sị bichakana anyị ya bụ akwa anyị sị ma si bido n'isi ruo n'ọdụ oyibo na-abụ ya from top to bottom ya bụrụ anyị nwanwe ogologo anyị anyị sị biko na ezi na ụzọ adịrọzịkwa mma ọkwa agụụ bute ya bụ ive anyị sị na ndị ya-anọchitezi anya anyị ya-enedo ndị youth anya wee wepụba anya mmiri na o nwe ka ọ na-adị ma nwatakịrị jechaa akwụkwọ ọ nọ arọ arọ iri na ọ na be nna ya jebe ejebe adị mma naba anaba adị mma o nweziri ikwu ya obere ive ọ pala egbe wee mee ive a naghị eme n'ala Igbo ive anya nụrụ ọnụ ya e wee baa ya bụ oyibo a na-akpọ unknown anyị sị unknown anyị amara anyị anyị amara unknown anyị sị e tinyekwara ya na ndị kwesịrị ịnọ na ya bụ ọnọdụ ya bụ unknown ezichapụ anyị wee sị na oge dị n'iru na ya bụ nke e mere eme na ọrụ dị ka anyị akọ ya bụ mmere anyị ebuala ya bụ ọnụ sụọ ya n'ala wee sị na ala adịghị ọkụ juzi oyi ihe bịa n'ọchịchị wela anwụ isi anyị wee na-asị na onye a fụ taa na a ya-afụ ya echi onye a fụ arọ nwa a ya-afụ ya arọ ọzọ anyị na-asị na 26 na aṅụrị ya-abụcha nke anyị nọ anyị sị na ọba niile bata n'ebe a na-azọ ihe ndọrọ ndọrọ ha malụ amalụ na ha ya-enwetacha ha ya-eru n'isi mmiri chukwu okike ọ bụrọ m na-ekwu n'ozi unu zi m ka m na-ezi wee na-asị ndị youth

ive a ya na-eme unu kakaka a ya-amara unu jijiji a ya-amara unu na ive ọma ive ọma ya-adị na ndụ unu na onye ọbụla chọdalụ maka unu ịnakpu ụla ya ebu unu ụzọ nakpu ụla ee a sị mmụọ dị nekpụrụ unu na-alụ unu ajọ anya agụụ anụ ya-agụgbu ya mmadụ kwụrụ unu na-ata ikele eze eze gwụ ya n'ọnụ nwere asị ndị ikele kwụ n'eziokwu cheta na na adịrị iri eme nkene enidịrị iri nne ka e wee mara ihe na-ekwu eziokwu a sị nke onye elu ya ka nke anyị wee lu ya ka nke ya wee lu ya ee wee na-asị chukwu ọ gị mara ive niile mara obu anyị sị gị mee ya ma mekarịa ihe anyị yọ nọ na anyị chetara yọ na nke anyị echetarọ yọ n'ọnwa nwa ka anyị bụ na-agụ arọ n'afọ n'afọ n'ọkwa nwa ka anyị si dị iche iche na ọka mba anyị si dị iche iche nzi na ọka aka dị ịba ka unu ga-emechala anya n'akwa chukwu na ọdịnala Eze! Eze!